Tikupitirizabe mtunda wathu wophunzira za depression kapena kuti nkhawa ndipo lero tifuna tione kuti kodi depression kapena kuti nkhawa ndi chani ndipo tingazisiyanitse bwanji ndi kudandaula. Thupi lathu linalengedwa kuti tizimva zinthu zosiyanasiyana, tizikhala ndi mantha, tizikondwa, tizikhala ndi chisoni ndi zina zotero. Zimenezi n'zabwinobwino. Koma tiyeni tikuone kudandaula. Tikataya wokondedwa wathu mwachitsanzo, kaya kudzera mu imfa kaya kudzera mu njira ija ya more kapenanso tikapanda kukolola mmene timafunira timadandaula zimenezonso nzabwinobwino mavuto amenewa amakhala ngati mvumbi kapena kuti mashawazi m'moyo mwathu tatiyeni tione depression nkhawa ndiyosiyana ndi kudandaula imakhala ngati mvula kapena kuti namondwe osatha ngati namondwe freddy anabwera ku malawi uja apitirire kwa miyezi sikisi Olo kukhale kuti kunja kwayera ndipo zinthu zikuyenda, munthu umamvabe kuperewera mkati, umamva kuphinjika komanso umataya chiyembekezo. Anthuni, kukhala ndi chiyembekezo sikadzakokha. Taphunzira kuti tili ndi mamesenjala m'mutu mwathu omwe amatithandiza ife kukhala ndi chiyembekezo. Kwa anthu amene ali ndi nkhawa, kuwauza kuti zidzakhala better inuyo mmakhala ngati mukuwatukwana kapena mukunena chinthu china chake choti chosafikirika ayi. Tsono kuchipatala amainena kuti nkhawa kapena kuti depression ndi chani? Pachizungu amati clinical depression. Nkhawa ikapitirira masabata awiri ndipo ikakhala kuti ikukhuza zochitika zako za tsiku ndi tsiku ngati ntchito, kuwerenga, kulima, kusamalira ana pakhomo, imeneyi amaitcha kuti depression. Tiyeni tione zizindikiro za depression, za nkhawa. tiyamba kuti mmene tikumvera mthupi kapena kuti ma emotions munthu amene ali ndi nkhawa amakhala okhumudwakhumudwa amakhala osowa chimwemwe komanso amakhala otaya chiyembekezo kapena kuti hopeless kumaganizo anthu amene ali ndi nkhawa amaganiza mochedwa kapena kuti slow thinking amayiwalayiwala komanso amaganiza zoyipa zawokha. Ukamayankhulana nawo amati a ine basitu, a ine kwanga ndiye kwatha, ine ndiye ndine osafunikira. Zimenezi ndi zizindikiro za depression. Thupi, Amasowa chilakolako chakudya kapena kuti loss of appetite, amagona moperewera, amakhala otopa komanso amangomva kupweteka m'thupi osadziwika bwinobwino kuti kodi ndi chani koma thupi kumangopweteka. makhalidwe kapena kuti behavior yawo anthu amenewanso amasintha amatha kusiya kupanga zinthu zokumanakumana ndi apabanja awo kapena mwina ngati muli ndi whatsapp group anthu amenewa amatha kupanga left ndithu anthu amenewanso amasiya kupanga zinthu zomwe zimawasangalatsa ngati amakonda kwambiri kupita ku stadium kukaonera mpira anthu amenewa amasiya kukaonera mpira ngati amakonda kuphika amasiya kukonda kuphika ngati amakonda kukumana ndi azinzawo amasiya kukonda kukumana ndi azinzawo mumangoti ah, kodi ujeni uja bwanji ah, anasowatu anasowa masiku ano sakupezekayi zinthu ngati zimenezi pa chizungu timati withdrawal from society ndipo nkhawa imeneyi ikapitirira anthu amenewa amatha kuganiza zozipha zomwe ndanenazi ndanena zinthu zingapo zinthu zochitika m'maganizo zochitika mthupi zochitika mzochitika kapena kuti behavior komanso mmene timamvera mthupi kapena kuti ma emotions khala kuti uli ndi zinthu 5 ndipo zakhala zikupitirira koposa masabata awiri iweyo uli ndi depression tsono chifukwa chimene timanenera kuti nkhawa kapena kuti depression ndi matenda sichifukwa choti munthu uja amakhala odandaula kapena kuti amakhala phe kapena kuti amakhala kuti sangapite ku ntchito ayi nkhawa ndi matenda chifukwa cha zomwe zimachitika ku ubongo wathu tikakhala kuti tili ndi depression Madokotala anaona maubongo a anthu amene anafa ndi matenda amenewa a depression komanso amatha kumapanga ma scan osiyanasiyana mwa anthu amene ali ndi depression ndi kuona kuti kodi ubongo ukusintha bwanji mwa anthu amenewa ndi kupanga compare kapena ndi kulinganiza ndi maubongo a anthu a amene alibe depression. Tikakhala kuti tili pa stress, tili ndi nkhawa, tili ndi depression, alamu ya muubongo ija taphunzira ija, amygdala, imayamba kulira. Koma inu mukudziwa kuti alamu inalengedwa kuti idzilira kwa kanthawi. Ngati inuyo alamu ya pafoni panu simungaisiye kuti ilire tsiku lina lililonse inu mukungoiyang'ana ayi. Mayiko anzathu ukakhala kuti uli ndi alamu yako pakhomo ndipo yalira kwa nthawi yaitali kaya mwina kwabwera okuba, ngakhale usanaimbire ananinani apolisi, amatha kutulukira okha, apolisi, a fire, a ambulance amatha ndithu kutuluka okha kuti azaone kuti chachitika ndi chani. Chimodzimodzinso thupi lathu, alarm imeneyi, amygdala, ikayamba kulira nthupi mwathu, mankhwala a cortisol amayamba kutuluka nthupi mwathu. Mankhwala a cortisol timaatcha kuti ndi stress hormone chifukwa choti amatuluka nthupi mwathu tikakhala kuti tili pa mpanipani wina wake, tikakhala kuti tili pa stress. Ndipo akakhala kuti wakhala akutuluka kwa nthawi yaitali, Mbali ya ubongo ija imatithandiza kukumbukira zinthu, ya hippocampus, imachepa. Ubongo wa pachipumi uja umatithandiza kuganiza ndi kupanga mapulani kapena kuti malingaliro atsogolo, umeneujanso umatha kukhala wofooka. Eyetu, kupatula kuti nkhawa imatikanikitsa kupanga zinthu zosiyanasiyana m'moyo mwathu, imawononganso ubongo wathu kwambiri. Ngati mukuona kuti masiku ano anthu ayamba kukamba zambiri za nkhawa chifukwa zapezeka kuti ndi matenda ndithu a mu ubongo ndipo tikuyenera kuwaona kapena kuti kuwapanga treat ngati matenda ena aliwonse amene amatichitikira mthupi mwathu. Ngati mwaphunzira kanthu kena mtsiku la lero, pangani like ndi kuyika ndemanga zanu pansipa. Osayiwalanso kuwagayira vidiyoyi anthu ena kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.